aw ni yantuma bi an bɛna molokiya de kɛ an fɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko fakoyi nka ne bɛna min tobi bi ale bɛ komi n'a fɔ arabu ta dilancogo maa minnu b'a fɛ k'a dilancogo wɛrɛw ye a bɛ se ka don réseaux sociaux kan a b'a taper ko molokiya tunisien a b'a caman bɔ ka yira aw la aw bisimila an mago bɛ se an yɛrɛ ka fakoyi kelen kelen ma nka olu ta kɛlen don mugumugunin ye ka tɛmɛ an ta kan i n'a fɔ an ta kɛlen don i n'a fɔ ɲaraɲara dɔɔni i bɛ se k'a sin dɔɔni waasa a ka kɛ mugumugunin ye an mago bɛ se mafeje ma yiri faranin dɔɔni layi den fila sinen filɛ nin an fɛ ani tomati den kelen an mago kan ka jɔ tulu fana na olu bɛ huile d'olive camanba de k'a la i yɛrɛ b'a jateminɛ sa ni tulu min b'i bolo i bɛ se k'o k'a la ni huile d'olive b'i bolo o y'a la kabako ye ayi ale kɔni sogo nan tɛ dɛ sogo caman de ye an mago bɛ jɔ fana ma a mana na kɛ saga sogo de ye o misi sogo o fɛn o fɛn sogo sa ni min bɛ bɛn i yɛrɛ ma dɔrɔn an b'o k'a la an b'a daminɛ n'an ka sogo marineni fɔlɔ ye an ye kɛfɛn fɛn o fɛn min yira an b'o bɛɛ kɛ an ka sogo in na k'o n'an ka sogo don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an ka sogo datugu k'a sigi kɛrɛfɛla la waasa olu kasa ka se ka taa kolokolo an ka sogo la A datugulen ɲuman filɛ nin an fɛ an b'a ta sisan k'a bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na an ka da sigi an ka da sigilen an b'an ka fakoyi mugu ta n'o ye molokeya mugu ye an b'o k'an ka da kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na tulu k'a la i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i sago yɛrɛ de ma ale ni tulu de ka di kosɛbɛ dɛ ne nin maanaw ayiwa maa dɔw filɛ nin olu kɔni bɛ huile d'olive woyo a la yɛrɛ de i n'a fɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye huile d'olive caya an b'a n'o sɛlɛku mɛlɛku ɲɔgɔn na miniti duuru bɔɲango i b'a to kalaya in ka yɛlɛ a fɛ f'a bɛɛ ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ nin kɛlen kɔ de sisan an bɛ sɔrɔ ka n'a jiko ɲɛɲini An bɛna ji don sisan ji ka kan ka caya a la yɛrɛ de a ye nin fitinin min talen ne fɛ dɛ ne bɛna ji litiri fila de k'a la sabula i ka kan k'a to yen nɔ a ka tobi aa o ye tobili ko dan ye dɛ ne nin maanaw an bɛ barama bugu ale da la ka sɔrɔ ka taa danin dɔ sigi kɛrɛfɛla la ka na an ka tomati bila o la waasa an ka tomati fara ka se ka wuli ka bɔ a sanfɛla la an b'an ka danni n'o ye tomati ye an b'a kɔkanna tigɛ dɔɔnin waasa n'a wulila a fara ka se ka wuli ka bɔ ka ja an fɛ miniti damadɔ ale balabalalen tɛ an b'a fara wuli ka bɔ a kan sisan ka sɔrɔ k'a tigɛ tigɛtigɛ cogo la tigɛtigɛ cogo min ka di an yɛrɛ n'a y'i diya i bɛ se k'a foroki kolonin dɔ kɔnɔna na waasa a ka se ka nugu ne bɛna nin tɔ kɛ ja kɔfɛla la An ka tomati tigɛtigɛlen ɲuman an fɛ an bɛna k'an ka daa kɔnɔna na n'a sɔrɔla k'i ka daa in man bon kosɛbɛ i kana na barama buga da la dɛ ɲani a b'a fɔ k'a bɛ bɔn i n'a fɔ aw bɛna a ye cogoya min na ne ta in bɔnna n bolo dɔɔni an bɛ daa dajɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi fo miniti bi naani bɔɲɔgɔnko an bɛ kɔgɔ k'a la ne nin maanaw aw bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma miniti bi naani bɔɲango selen filɛ nin komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ji jiginna dɔɔni a ji jiginnen ɲuman an bɛ sɔrɔ ka na an ka sogo marinenen in ta sa ka sɔrɔ ka n'o bɛɛ k'a la o kɛlen kɔ a la an bɛ dɔ bɔ a tasuma na an t'a tasuma kɛ tasumaba de ye bilen n'a sɔrɔla k'i bɛ siran a kana na bɔn i bɛ se ka daa dajɛngɛ dɛ nka n'i sera ka daa buga da la o yɛrɛ de ka ɲi nɔ kosɛbɛ i b'i hakili to a la walasa a kana se ka bɔn Ne ka na in tobili mumɛ bɛɛ a bɛnna eri naani ka taa eri duuru bɔɲɔgɔnko de ma i b'a to yen a ka tobi ni fakoyi sera dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye tulu bɛ tigɛ a sanfɛla la maa dɔw b'u ta to yen a ka tobi fo eri wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko dɔw ta bɛ taa fo eri seegin bɔɲɔgɔnko la komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na aw bɛ se k'a tape rezo sosiyo kan a b'a sɛbɛn ko molokiya tinisiyɛni o la u b'a fasugu wɛrɛw caman yira aw la min tɛ ne fana ta in dilancogo ye sabula episiko de don min ka di i ye i b'o de k'a la nka ne y'a kɛ cogo ye cogoya min na ni episi in kɔni o kan ka sɔrɔ an bɛɛ bolo dɛ ne ye episi fɛn fɛn k'an ka daa kɔnɔna na olu b'a ni buru de dun ne nin maanaw i n'a fɔ anw b'a ni kini dun cogoya min na olu b'a ni buru de dun ten cogoya la a ni buru ka di cogoya min na a ni kini fana ka di ten cogoya de la i yɛrɛ b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma sa aw bisimila